Иужьрей илъэсхэм а махуэм гулъытэ хуэзыщӏхэри нэхъыбэ хъуащ, нэхъ ӏэтауи ирагъэкӏуэкӏ. Цӏыхубэ зэкъуэтыныгъэм а махуэр щӏыхухахам лъабжьэ хуэхъуам, абы и тхыдэм дэ къытхутепсэлъыхьащ Щӏэныгъэ къэхутакӏуэ институтым и тхыдэ секторым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ нэхъыжь, тхыдэ щӏэныгъэхэм я кандидат Къармэ Ӏэмырбий.
Минитӏрэ тху гъэм къыщыщӏадзащ ягъэлъэпӏэн а махуэр. Кӏыхьу утепсэлъыхь хъунущ а къызытекӏа ӏуэхугъуэр, къыщӏытекӏа ӏуэхугъуэр. Ауэ сэ къызэрысфӏэщӏымкӏэ, а ӏуэхугъуэр къызытекӏар мыращ, минрэ щитхурэ бгъущӏрэ и гъэм Цар Федор Иванович дунейм ехыжащ. Абы иужькӏэ куэд пащтыхьыгъуэр яубыдыну хэтащ. Псалъэм папщӏэ, Борис Годунов щытащ пащтыхьу, урыс пащтыхьу, зэман кӏэщӏкӏэ куэди зыщӏа цӏыхущ. Абы иужькӏэ Шуйскэ жыпӏэми, ну, семибоярщинэ фӏащыжауэ, мис ахуэдэ ӏуэхугъуэхэм хэтахэщ. Кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, мис а зэманым Фӏащауэ щыта семибоярщинэ жари. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, боярхэр къэралым тепщэ хуэхъуну щӏэкъуу, мис ахуэдэ зэныкъуэкъуэныгъэ езы къэралыкум илъу щыта. Етӏуанэу мыдкӏэ утепсэлъыхьу щытым полякхэрикӏ а ӏуэхум, Польшэр а ӏуэхум къыхэӏэбащ кууэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытымэ, абы дэ ди цӏыху пащтыхь, урыс пащтыхь тщӏынущ жаӏэу, мис абы теухуауи ӏуэхугъуэхэр екӏуэкӏащ. Ну, къэкӏуауэ щытащ, фэ фыщыгъуазэу къыщӏэкӏынщ, Лжедмитрий зы, етӏуанэ Лжедмитрий, минрэ щихрэ и гъэм щыщӏэдзауэ лъэпкъ щхьэхуитыныгъэ щӏыным папщӏэ цӏыхухэр, Арысейм ис цӏыхухэр зэгухьэ хъуар. Ар къызэригъэпэщащ псалъэм папщӏэ Мининрэ Пожарскэрэ а тӏум къызэрагъэпэщащ. Ахэмикӏ ӏуэхугъуэ куэд ирагъэкӏуэкӏащ, кӏэщӏу утепсэлъыхь щхьэ, ахэр ӏуэхугъуэшхуэу щытащ. И ахэм ящӏа лэжьыгъэ, а лъэпкъым, урыс лъэпкъыр зэрыубыду Польшэм къикӏахэр Москваи дахужащ, Урысей щӏыр щхьэхуит ящӏыжащ, кӏэщӏу жыпӏэмэ. Мис а зэманым Земский собор жари минрэ щихрэ пщыкӏущ гъэм зэхэтат. Мис а Земский соборым пащтыхьу Михаил Романович. Ар зы лъэныкъуэ. Етӏуанэ лъэныкъуэр зэман куэд дэкӏа, илъэс щищ дэкӏа. А ӏуэхур къызэрыхъурэ минрэ щибгъурэ пщыкӏубл гъэм революцэ къэхъуащ. Модеджэ уплъу щытми, мо лъэныкъуэкӏэ уплъу щытми, цӏыхухэр а бэлыхьым, а зауэм, а урысхэр, урыс лъэпкъыр смутэкӏэ зэджэхэм лъэпкъыр зэпэщӏигъэуващ. Мыдкӏэ мыдрей минрэ щибгъурэ пщыкӏубл гъэм къэхъуа ӏуэхуми лъэпкъхэр зэпэщӏигъэуващ. Ауэ лъэпкъым сыт хуэдиз гугъуехь а лъэпкъыр хэмыту щытми, лъэпкъыр зэкъуэт мэхъуж, лъэпкъым гугъузыхьахэм полъэщ. А гугъузыхьахэм лъэпкъыр нэхъ быдэ ещӏ, кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ. Мис ахуэдэу ебгъапщэ хъунущ мис а къекӏуэкӏа илъэс щищым Урысей къэрал зэхэкъутам зыкъиӏэтыжа. Мыдкӏэ аргуэру зэхакъутэри, мыдкӏи зыкъеӏэтыж. Ар минрэ щибгъурэ, сэ зытепсэлъыхьыр минрэ щибгъурэ пщыкӏубл гъэм февраль мазэм революцэ щыӏара. Абы утепсэлъыхьу щытмэ, абы къэхъуахэм, уегупсысым къэхъуахэм укӏэлъыплъу щытым, абы фӏи къишауэ къыщӏэкӏынщ, ӏей къыщӏ, къызэришами шэч хэлъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, революцэ фӏы къэзышэ щыӏакъым. Революцэм бэлыхьщ къишэр. Ауэ революцэр иуха иужькӏэ, цӏыхур тэмэму зэтесу зэтеувэжа иужькӏэ, а революцэм къыпыкӏар сыту пӏэрэ? А революцэм сыту пӏэрэ абы кърикӏуар жыпӏэу уегупсысу щытмэ, мис мыдей дэ щытлъагъунущ абы фӏы кърикӏуами, ӏей кърикӏуами. Абы утепсэлъыхьу щытым шэч хэлъым. Минрэ щибгъурэ пщыкӏубл гъэм революцэ, февраль революцэр къэхъуащ. Абы мыдэкӏэ тӏэкӏу къэӏэбэм октябрым революцэ къэхъуащ. Абы яку ит зэманыр къапщту щытмэ, а илъэс иримыкъум и кум Урысейм куэд къыщыхъуащ. Властыр буржуазием иубыдащ. буржуазное временное правительство жыхуиӏэм. Мыдэкӏи Россием хэт нэгъуэщӏ лъэпкъхэми а Россием и къыщыхъу ӏуэхур мыбы къэсащ. Къэмысынкӏэ ӏэмал иӏэкъым ар. Ауэ мыбы нэхъ гуащӏэу къэсащ. Кавказ Ищхъэрэм ар нэхъ гуащӏэжу къэсащ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, революциер текӏуа иужькӏэ мыбы къэзакъ Кубанский къэзакъхэр, Тэрч къэзакъхэр, Дон къэзакъхэр, мыбы къэзакъхэр куэду мы щӏыпӏэм щыӏащ. Абы къыщынэмыщӏауэ, мис мы бгырыс езы лъэпкъхэм яхэтар Урысейм я еджапӏэхэр къаухауэ, Урысейм я административнэ Лэжьыгъэхэр зэрахьауэ абы щӏэныгъэ щагъуэтауэ цӏыху куэди исащ мы Кавказ Ищхъэрэм. Мис ахэр, ахэм большевикхэм я программэмрэ ахэм я программэмрэ зэи зэтехуэтэкъым. Мис абы кърикӏуэу мохэр революцэр иуха иужькӏэ Россием Къикӏщ куэди а большевик властыр фӏыуэ зымылъагъуу мы къэзакъхэм де къэкӏуахэщ. Большевикым и бийхэр. Дон, Кубан, Кавказ Ищхъэрэ, мис а советский властым и бийхэр я зэхуэсыпӏэ мэхъу. Мыдэ жаӏэ, историем хэтщ Вандей жари, Францэм ахуэдэ яӏауэ щыта, Северо-Западный Франц жыхуаӏэм. Мис ахуэдэу Вандей хуэдэ мэхъу мы Северный Кавказри, зэпэщӏэувэныгъэр куу мэхъур. Мис абы къыхэкӏыу куэд мыбы къыщыхъуащ. Псалъэм папщӏэкӏэ, Къэбэрдейр къапщтэу щытмэ, мартым и тӏощӏрэ блым мыбы власт щагъэуват, щыӏар традзщ. Пащтыхь властыр традзри, дэ пащтыхь власт дыхуеӏым жари, Россием зэращӏам ещхьу, Россием временное правительство жауэ яӏэ, абы ещхьыркъабзэу, абыхэм жьауэмкӏэ щӏэту Нальчикский временный гражданский исполнительный комитет жари, Ахуэдэ комитетхэр дэни щыӏащ. Осетиемикӏ, мыдкӏэ Шэшэнымикӏ, Дагъыстэнымикӏ, мокӏэ Кубани, дэни ахуэдэ ӏуэхухэр щекӏуэкӏа. Абы дауи ар цӏыхур ахуэдэу ахуэдэ ӏуэхухэм зэрашалӏэӏым, зэпэӏэщӏэ ещӏыр. Зэпэӏэщӏэ ещӏэ. Дэ нобэ дызыхуейр а цӏыху зэпэӏэщӏэ ящӏар ахэр зэрыубыдын хуейр. Абы къыщынэмыщӏауэ, мыкӏэ къаплъи бгъущӏ гъэхэм. Мыбы къэхъуар сыт? Мыбы бгъущӏ гъэм Советский Союз дуней псом и ӏыхьэханэм щыӏэ властыр зэтекъута. ӏэщэ хэмыту, зыри хэмыту зэтекъутар. Ауэ ӏэщэ хэмытмикӏ, зыри ахуэдэу хэкӏуэда Алыхьым и шыкуркӏэ щымыӏэмикӏ, куэд абы цӏыхум теухуауэ куэд гугъуехь куэд къыдэкӏуащ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, экономикэр зэхэкъутауэ, къэралым япэм иӏа мылъкур къэралым имыӏэжу, къэралыр къулейсыз хъуауэ, цӏыхухэр къулейсыз хъуауэ, мис ахуэдэу ахуэдэ зэман щыӏащ. Ар куэд щӏакъым зэрыщыӏэрэ. Иджы дауэ дэ дызэрыпсэунур? Мис ахэр япэрауэ экономикэ къэӏэтын хуейщ, шэч хэмылъу. Уже а бгъущӏым щыӏахэм, ахэми, модрейхэм, зи гугъу тщӏахэм псоми узэхэплъэжу щытмэ, абы къикӏыр зыщ, абы и дерсыр зыщ, абы бгъэзэщӏэну къикӏыр узэкъуэтыныгъэ, зэдэлэжьэныгъэ. зэгурыӏуэныгъэ. Мис а махуэр, сэ къызэрысщыхъумкӏэ, а махуэр хэхауэ дэ хэӏэтыкӏауэ щӏэдгъэлъапӏэр арауэ къысщохъу сэ. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, фӏым къимыхь зэи ӏейм къихьынукъым. Узэджэ къокӏуэ, жари фӏым уеджэмэ, лъэпкъыр узэкъуэтмэ, щӏалэгъуалэр еджэным я гур хуетамэ, ахэр езыгъэджэн яӏэмэ, зыгъэущиин яӏэмэ, псалъэм папщӏэ щапхъэ къызтрахын яӏэм, экономикэри быдэмэ, псори тэмэм хъунущ, мис ахуэдэщ сэ къызэрысщыхъур а махуэм.
Зэрытщӏэщи, цӏыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм и тхыдэр куэд хъуӏым. Мы гъэм илъэс епщыкӏущанэм дгъэлъэпӏэнуращ ар. Илъэс къэс цӏыху нэхъыбэм гулъытэ хуащӏу, цӏыхубэр нэгъуэщӏ еплъыкӏэкӏи еплъу къыпщыхъурэ а махуэм иӏэ мыхьэнэм. Шэч хэмылъу хэтщ ар. Ар нэхъ зиубгъуу. Ауэ сэ сызыхуейр нэгъуэщӏт. Нэхъри нэхъ зиубгъуну. Нэхъри а махуэм теухуауэ ди радиори, ди телевидениери, ди газетхэми а щекӏуэкӏыну махуэм къыщӏамыдзауэ нэхъ япэкӏэ къегъэкӏуэкӏын хуейщ ар. Абы теухуауэ сэ сщӏэрэ зэхьэзехуэ спортым лъэныкъуэкӏэ, мыдкӏэ творчество жаӏэ, художественное творчествэ Мис ахэр конкурс гуэрхэр къызэгъэпэщауэ, ар а махуэм дыдэм ӏэмал имыӏэу сэ къысщыхъум, ӏэмал имыӏэу а махуэ дыдэм ирихьэлӏэну. Ауэ а махуэ дыдэм тегъэщӏауэ, а махуэ дыдэм папщӏэкӏэ мыр къызэдогъэпэщ, мыхуэдэу щызэрыщытыну жыпӏэу цӏыхум нэхъыбэу я гум пхыкӏынущ, я псэм пхыкӏынущ, мис ахуэдэу нэхъыфӏыжу пщӏыуэ щытмэ. Фӏым сыт адыгэм жиӏэр? гъунэ иӏэ. Гъунэ зимыӏэм зэрыпхузэфӏэкӏкӏэ щӏэкъун хуейщ, адэкӏэ кӏуэну, нэхъыфӏыр нэхъыбэ щӏын хуейуэ, сэ сщӏэрэ. Мис ара сэ къызэрысщыхъуар. Ма. Зэрыжыпӏащи, апхуэдэу сурэтхэр ящӏу зэпеуэ, сыт къызэрагъэпэщми, спортым ехьэлӏа зэпеуэхэр къызэрагъэпэщми, дауикӏ, ар зыхуэунэтӏауэ щытынур лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр, лъэпкъхэм я зэгурыӏуэныгъэращ. Абы нэхъыфӏ дыдэу кърикӏуэну сыт къэплъытэр? Псалъэм папщӏэ, спорт абы теухуауэ ебгъэкӏуэкӏыу щытмэ, нэгъуэщӏ лъэпкъхэм къикӏыу къэкӏуэнущ. Абы нэхъыфӏыжу дыкъацӏыхунущ. Дэ дыкъацӏыху, дэ ди лъэпкъыр къацӏыху, дэ ди лъэпкъыр куэд щӏащ къызэрацӏыхурэ, ауэ нэхъыфӏыжу къацӏыхунущ. Адрей конкурс сытмэ, а конкурсым хэтынущ нэгъуэщӏ лъэпкъхэм къикӏари, сыт щхьэ щӏыхэмытынур сыт абы. Ахэр зыкӏи щыткъым, зыгуэрым зэран хуэхъуну сыту, ар лъэпкъыу. Псалъэм папщӏэ, научно-практическая конференция, наукэм щылажьэхэри, модэкӏэ сэ сщӏэрэ ди къуэш, ди гъунэгъу республикэхэм къикӏыу, ахэри хэту, сыт щӏэмыхъунур ауэдубжьэ? Сэ си гугъэщ ар хъуну. Зэрыжыпӏэмкӏэ, лъэпкъхэр нэхъ зэкӏэлъыкӏуэми, нэхъ зэрыцӏыхуми, я зэкъуэтыныгъэр, зэрыӏыгъыныгъэр нэхъ быдэ хъунущ, ара? Шэч хэлъым абы. Сэ шэч къытесхьэм, цӏыхум наукэ ирехъу, спорт ирехъу, художественное творчество ирехъу. Ахэр я зэпыщӏэныгъэр нэхъ куухункӏэ нэхъыфӏу зэроцӏыху. Зэрыжытӏащи, мы махуэм и тхыдэр илъэс пщыкӏущ хъу къудейуэ аращ. Абы ипэ къэралым игъэлъапӏэу щытам и пӏэкӏэ къригъэувауэ къэплъытэрэ хьэмэрэ нэгъуэщӏ мурад иӏэу къызэрагъэпэща?
Плъагъурэ, сытым дей советскэ власть щыщыӏэм Красный день календаря жаӏэу абыкӏэ еджэу щытар маймрэ ноябрымрэ. Ар къэралым и праздникыу щытащ. Ауэ плъагъукъэ, идеологиеми зихъуэжащ, зимыхъуэжынкӏэ ӏэмал иӏэм, псоми захъуэж. Къэралым ику, мы къэралым езым ис цӏыхухэр а советскэ блэкӏам псори зэхуэдэу еплъыркъым. Хэт абы фӏы къыхех хуейм, хуейм ӏей къыхех. Щыӏэкъым фӏи ӏеи зыхэмылъ. Щхьэж зыхуейр щхьэж къыхех. Ауэ блэкӏамкӏэ упсэу хъунукъым. Дэ дызэрыпсэун хуейр нобэрэ къэкӏуэнумрэ. А нобэмрэ а къэкӏуэнумрэ а блэкӏар ноябрым и блэр дэ тхуэхъужыну къыщӏэкӏынукъым. гуфӏэгъуэ махуэ. Ауэ, плъагъурэ, псори къызэщӏэкъуэн хуейщ. Дэнэ лъэныкъуэкӏэ хэтарикӏ, псори къызэщӏэкъуэн хуейщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дэ зы къэралщ. Дэ дызы республикэщ. Хэт исми исыу щытымикӏ, псори дызэрыӏыгъын хуейщ.